wee gbanisi awọ anakwana o anakwana o anakwana yedi n'iru ga ịgabụrụ ụmụnne na ụmụnne yedi n'iru anakwana o ndị njem ibe m ọ dị mma ka m kelee unu karịsịa ka anyị kelee chineke onye doola anyị ndụ nyekwa anyị ohere ime ụdị njem a n'ihi ya ana m arịọ ka anyị kpee ekpere biko ka anyị rịọ nna onye kere eluigwe na ụwa eze ndị eze i meela o na ebere gị na amara gị na ịhụnanya gị kpọtara anyị jizọs ka o soro anyị n'ụgbọala a ka anyị gaa n'udo lọta n'udo anyị arịọ n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen o wutere m ịhụ na unu eche echefula m kpee ekpere a unu ekwefukwana amen amen mbụ ka ọ dị otu a ee akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara sị na ndụ ebighị ebi ndụ dị mkpa o ihe ọbụla gị na-eme ma ị na-eri nri ma ị na-aṅụ ihe ma ị na-eme ihe ọbụla akwụkwọ nsọ sị ma anyị mee ya nye Chineke otito inye Chineke otito mgbe kpọbata ya ndị ozi Chineke etiwele ka gasị na ọha wajigodo oke eluigwe ọgwụ oke ọgwụ oke ọgwụ oke zụọ ọgwụ oke gị ebe a ekwekwala ka oke ma ọ ihe na-arịgharị n'ụlọ richaara gị osikapa gị ma ọkwanụ garị gị naanị 500 naira ụmụnne m ọgwụ oke gị ọ dị ebe a ọ bụ na ya mbụ ihe ị ga-esi dabiri m n'ire ị gaghị ikwe ka m kwupụta okwu chineke akwụkwọ nsọ mbụ ihe dịrịla mmadụ niile chineke kere eke n'elu ụwa ọ gaghị ịdị mma ka i were ọgwụ oke oke na-ebikwa ndụ nke ya oke nwekwara ọrụ chineke si kee ya n'elu ụwa anyị amarala na ọ na-emebi ihe oriri anyị kama ọ dịghị mma anyị na-ekwu ya na-ekwu okwu alaeze eluigwe na ndụ ebighị ebi bụ onye na-ekwu okwu oke na ndụ onye ozi chineke olee uru ọ bakwaranụ gwa m uru ọ bara na ị ga-adọpụtacha mkpụrụ obi onye ahụ laruo n'ụlọ ya hụrụ na oke eriela ihe niile ya na ụmụ ya ga-eri gwa m uru ọ baa ụmụnne m unu were nwayọ ihe a bụ ihe kwesịrị ịbụ ihe mgbagwoju anya nye anyị Ah, biko nụ, unu ịbụa na-ekwu ofu ihe ihe a na-ekwu okwu ya wụ otu onye ọbụla ga-esi fụọ ndụ n'elu ụwa mana nna anyị ukwu ebe mụnwa na-ekwu okwu ya maka onye na-ekwu okwu nri ị ma na ọ wụ onye onye dị ndụ ọ ya nwa na-eto Jah so biko ka anyị hapụ ebe ihe ga-abụrụ anyị esemokwu ma ihe ga-eme ka a bịa nwee nghọrịta n'ime ụgbọala a ka anyị gaa ebe anyị na-aga n'udo Hello, Emeka. Biko wenite olu wenite olu na mkpọtụ karịrị n'ụgbọala m nọ na ya. Biko chere na anọ m n'ekwentị. Kwuwe ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ọ kwa ụgbọala m nọ na ya bụ onye na-ele ọgwụ oke na onye na-ezi ozi ọma na-eme mkpọtụ. Ofu na-ekwu maka ka ọgwụ ego ka i golo ọgwụ oke hapụ ka ihe a- oke ghara ịta nni i debere. ofu a na-ezi ozi ọma maka mba alaeze chineke ha echefuzie na ofu ihe ka ha na-abọ na-ekwu na ha nchewuche ya ya eji nyere ndụ aka mana ha pụgoro ya ọ maka ya ka m ji wee kpọọ gị kekwenụ maka ada ee emeka emeka biko biko doo doo doo akwụọna m ụgwọ mmanya ndị mmanya na-ebu mmanya abịa na be ada biko achọrọ m ka inyere m aka ka ị hazisiele m ihe niile ka ndị ọgọ m ghara iche na m ama ihe m na-eme biko ana m ayọ gị ah, rienne ma anyị chefurukwara ife banyere n'ihe egwu a ka egwu a ihe dị mkpa agwala m onye egwu ya egwu egwu ọ ga-akụ ga-adịwa ezigbo egwu ọ ga-aka mma ichetakwara ya na ịgwa ya ọ ga- ọ ga-abịa kụwa egwu ọ dịka ebe a na-akwa ozu ka ọ bịa kpọọ egwu ọ dịka ebe a na-eme mmemme alụrụ Eh, eh, emeka emeka ihe niile a nọkwanụ m n'uche mana ịma na ihe a na-eme ọ dụ ka ebe ewere ihe niile tinye n'ofu ebe mgba akwụkwọ with ihe dị n'ụzọ omenala ọdụ ama m ihe niile ị na-ekwu dum n'uche ama m o aghọtara m nwanne gbalịa ka iweta obi gị n'ala Gbalịa ma na-echekwa ihe a ga-enwe ọbara mgbali elu. Ihe m na-agwa gị bụ ada hụrụ gị n'anya ma otu ndị obodo si hụkwa gị n'anya ihe ga-agarịrị otu i si chee ya Chineke nọnyere gị ọ ga-ekwe ihere ma ọlị. Ee, echena ya oo ekelere gị nke ukwuu nwanne m daalụ daalụ mana ihe m na-ayọ biko tinyere anya n'ihe niile a na-eme ịma na ndị ọgọ m a ha chakapụtasịrị anya ka nkwọ na-achọ nwa ọkụkọ ihe ha na-achọ na ka ha si nke m emelụ na nke m mepelụ ka ha chọọ ihe ha ga-eji jide aka si na m aga anụ ada biko gbalịa ka ịfụ na ọnụnụ di na mụ na nwunye ada gara nke ọma biko tinye anya n'ihe niile na-eme biko ana m ayọ gị biko ịnụgo nwanne m nwoke biko chinedu nwanne m ọ lee ka m gwa gị ịlụchala na tinyejara ọlụlụ di na nwunye gị na ada agachaala ọfụma ọ dịghị ihe ga-egbochi ya dịka m gwara gị daalụ nwanne m daalụ chukwu gọzie gị nugo daalụ ihe niile ị na-emere m mee echefunete echefunete n'ụwa ezi enyi ka nwanne daalụ ada ah, ọ dị m n'obi

taa eh? na draiva ọ gbakwara gị ara ahụ ọ gbakwara ara otu i ji kpọrọ mmadụ kpọsa mmadụ n'oke ọhịa ebe i chere ebe ndị ntọrọ mmadụ ma ndị mmụọ na-anọ unu biko unu ewela iwe ya ọhịa kamera ọ dị ka ọ dị ka njin na-anụ ọkụ ah. ka m lee ya ọ bụrụ mmiri ka m gbanye ka ọ jụọ oyi oh, ya ka anyị wụzie n'ebe a ka iwu achọ iji achụ aja kwa ya biko mepụ m ebe a nwoke onye ọkwọ ụgbọala ka ọ bụkwala ihe m na-eche ya abụkwana ihe m na-eche ka ọ bụkwa ịbụ na o nwere nkata gị na ndị mmụọ nọ n'ime ọfịa akpa iji bịa kwụsị anyị ebe a ka fa tagbuo anyị nwoke mechie gị ọnụ hmm? ndị nwere akọnuche ekwu okwu i mepekwa ọnụ wee kwuo okwu ka o nwee nnọọ otu mkpụrụ ihe nọ gị n'ụbụrụ isi eh? kama ị ga-emechi nnọọ ọnụ hapụ nwoke mmadụ ka ọ kpọọ ntị n'ala mara ihe na-eme moto ị na-emepe ọnụ na-ekwu okwu ka ị na-ekwu Eh? nna biko draiva ihe ọbụla ị na-eme mee eme jọs mee eme ka anyị si ebe a pụọ eh, mee ka i bupụ anyị ebe a bifo nke ka ọjọọ emezie eh?

ka moto a nwee ike dị mma anyị fuo ebe a ebe a adịghị mma o nweghị ndị bi nso ebe a ada naanị gị ka obi m chọrọ o nweghị ụzọ maọbụ ndị ajọ mmadụ ga-ekewa mụ na gị n'abụọ achọrọ m ka ị ghọta m biko Nedu biko ị ma na m fụ gị n'anya rinne sọ nke gị ka m chọrọ ịbụ kwezienụ m nkwa na ị ya-anata ị ya-anachita azụ ekwe m gị nkwa taata ọ bụgodu na ụwa niile na-apụta ya azụ mụwa bụ Chinedu ga-achọ ụzọ m ga-esi wee nachite azụ ebe ị nọ ị nụgo obi m kwuru eziokwu eziokwu ka m kwuru hmm, nsogbu adị i tikọta ihe niile i ji aga ee ha ncha ezugo oke ịlara ekele ya m ndị bekee

gịnị mgbe ị hapụrụ m gawa gịnị ka m ga-esi wee kwenye na nkwa i kwere m jigide na nkwa i kwere m n'ihe niile na-emenụ Chineke biko biko adamara biko Chineke biko

ana m ayọ ayọ kedu mgbe ọ ga-ekwe oge ole ka ọ ga-ete eke gị ka a mala mgbe anyị ga-esi ebe a pụọ gwa m eziokwu biko nwa m nwoke ewele iwe ma ya ahịa ndị ọcha mere ọ mmadụ mere ya ana m ana m kwara m nwata ya nwụọ biko ewele iwe hmm? ọ maka injin a bụ anụ ọkụ ya eme ihe a nwee ndidi Hmm? nwee ndidi Ọkụ ụgbọ. ka m mee ya ọ ga-adị mma nke bụ eziokwu ndidi anyị na-ekwu enwelọ m ya ego anyị na-ekwu oge anyị na-ekwu enwelọ m ya njem a bụ ọsọ njem ka m na-eje njem a bụ njem dụ m ezigbo mkpa achọ m njem ya njem ga-abara m ezigbo uru ka m jee nụta nwaanyị njem a dụ m ezigbo mkpa nwee m oge ị na-ekwu biko mee ka anyị si ebe a pụ na ọ dụ m ezigbo mkpa nwa nwoke agwakwala m gị ụzọ gị ga-awụ ụzọ mmiri ga-awụ ụzọ nkụ hmm? ụzọ nkụ wụ ihe na-echi echi ụzọ mmiri ọ ije awele hmm? nwaanyị ị na-agakwanụ ịlụ hmm? ị ga-alụ ya n'udo ewele iwe biko chere ka m mechaa ka anyị

Papa! Papa e! Palu alebo! Elu ala elu ala labasị na olive. Iletụba ya bụrụ ebe ọnwa ọ dị gị na-elegha ebe ọwa afịa ebe onye n'ohi onye ọbụla gị ya gara ya ọba nsọ onye ya gara ya ọpụ ị marakwa anyị ife bara gị uru bukwarakwa ngwongwo gị laghachikwa ụlọ edi gị eh, papa isi di enụla ife m ka anyị enụla ife m ka anyị papa nwoke ahụ anwụla anwụ onye nwụla anwụ mpa ịmaghị sa ọ nwụle eh? eligba ha lelele ya o ọ ịmaghị gbakọ ụdị obere ọnụ ọnwa agba hmm. ọ gịnị na-eme ya nke ọnwụ ọnwụ chai nke nwa agadi nwoke ọnwa alali ndị etensmetode ọhụle gị bupụra nsogbu gị ọnwa bịa bịa bịa bịa bịa kputekwa m emụghali m sị ha m zutụ ike melọkụ m onye nsogbu o melọkụ m onye nsogbu nke kabanị kpawo alụwale m ule nna m

sọ ọgba ọgba afịfịa sị mpa ị chọ ịhapụ ubi gị maka ọgba afịfịa eh? buru ya jee dọọ ime ụlọ ọwụ mara akwa ebe a agwụgwọ ụlọ ndị ọ ga-aga ọgwụgwọ ịbụ onye ga-agba aja mere gba nne dị ya mma ya o buru ngwongwo ya ọchị ụlọ edere

ịgịcha pụkwale ime ọtụgụ si ịlụ ọlụlụ di na mmia ọwụ ọkara ịmapụ nke gaa nwere ọdụ ịmapụ nke gaa nwere ọdụ ọ wụrụ o nwe onye nwere ike ịkpawuru m ụka ya wụrụ gị ya wụrụ gị nwoke enweghị ike idowe wuru mmia ụlọ elekọta mmia anya bụ onye mepe n'ọnụ na-akpọ m afa ịkpọ m afa nke gịnị mpa nke gịnị ka ị ga-eji ga-emepe ọnụ na-akpọ m afa

ịkwa ụta ọ kara m mma nkwa ụta ọ kara m mma nkwa ụta karịa ibi ulwe mmiri nwoke nka lele nka mmiri ya bụ ibi ulwe mpa ọ kara m mma akwa m ụta hapụ m ha nkwa ụta ha nkwazie akwazia ị nụle hapụ m ha nkwa ụta nkwazie akwazia mpa ntị m ezie gị efe ife ọnwụ imega mgbe nwa nnụnụ na-akwụ ụzọ na-ete iri ọ bụ sị onye kwagara ya nị, ọ nọha ime ọfịa ee ma esikwa m ezi gị ma esikwa m ezi mgbe ọ ya agbaju ị nụle mpa ma ị tụ ilu isi taa a nwoke nke ọ ga-efe ga nke ọ dịga nnekwu nnekwu ọkụkọ mpa ma ị tụ ilu taa ma ị tụgo ilu taa dị ma ị tụ ilu echi o ma ị tụgo ilu echi mba nnọọ mpa ịghara ya akpa ịgbagharị m ya o nweghị ife ya emewuru m mmiri nwoke ọha na-ebiri wuru uru ị nụ ife m kpa ị nụla ya mpa ajala m ebe ọpụ maka ife nwara n'ịnọ ịnọ ebe nwara n'ị gụrụ gani ọba ntị nke ọya ọja ntị nke ọpụ ọba nga m isi nwata nwa ji agakwara mmanya azụ afọ nwa echesa nne aka ịgbalị m ife mma na awụ ekweghị ụta kwasịkwa nnọọ ịnụ a n'ụlọ ebe a kịta o kwute ihe ọzọ a ga-eme ihe nke a ka agụkwa m ọ wụkwa ya na-ekwu okwu ya hello ọ gịnị were nwayọọ ọ gịnị na-eme kedu ime ị fụgonị ya ị fụgonị ya mana m nọ na-agwa gị nna na-arịọ gị sị gị agakwa na njem ị chọrọ ịga kịta n'ụgbọ ala emebigo kee ihe ị chọrọ ka m mee kịta ụjọ atụkwana gị sị ka mma ka m gwa gị ihe na-eme ị ma nnọọ na agbamakwụkwọ mụ na gị abụọ bụ na abalị ole na ole na-abịa ma ị hapụ naanị m ka naanị m haziwanye nke nke ka naanị ga-esi wee hazikọta ihe a niile kee mgbe ị ga-ejizi nata m na-ekwe gị nkwa obere oge m mesi ebe a wee pụọ ụjọ atụkwana gị ịnụgo biko ya ejisi ike gbaa mbọ fụ na ị nata biko ike adịghịkwa m biko gwa nsogbu adịrọ a na-ekwe gị nkwa mma nata m ma egbu oge ebe a obere oge ọkpọ ụgbọ emesie ya ọ na-eme asị m ka m gwa gị ihe na-eme ịnụgo ịnụgo jide obi gị aka jide obi gị aka ịnụgo nwaanyị ọma m nsogbu adịghị Chukwu ga-ekpuchite unu na-agwa mmadụ okwu ọ naghị anụ ihe eh, agakwana agakwana agakwana na enyi ya kịta ụgbọala unu emebigo ị maghị ke ka oke ka ihe mmemme ihe kịta n'ezi Chineke nna biko ya biko kpuchitekwa ha biko

ọmalịcha nwa nee ka ị na-akpa nnọọ ọkụ sịga gị ka onwe onye ọ na-esere gị na ya maka oge anyị na-agbagote na-ene gị na-ene gị anya na-enesi ya ike ya o wee m anya na o nwee ebe m ma iru gị a maka chukwu Ife na-emede ihe a. Oga, nee ka m gwa gị. hmm? ụmụ nwoke niile na-asị na ha afụtụgo m mana enwere m echiche beta ego m enye gị ife ị chọ i nye m ego m dowere gị azụ n'ala o nwerọ ihe gbasara mụ na ịfụnanya o o nwerọ ihe gbasara mụ na ya i nye m ife m chọrọ enye gị ife ị chọ wepụkwanụ okwu asị n'ife a e, wepụ okwu asị ka a gwakwanụ onwe anyị nke wụ eziokwu ama m na ihe ị na-achọ ịkọwalụ m kịta wụ ka ị nwee ike nwee ka ị nwee ike nwere onwe gị n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya mana ị ma ihe m na-eme ilu gị dị ka ilu m ma mana eziokwu m na-agwa gị nke bụ eziokwu na-akwere n'ife ị chọ hmm? fugo mmụọ anụ ụtọ a o nwerọ ife gbasara mụ na ịfụnanya ọzọ o nwerọ ife gbasara mụ na ya bete ife i nwe ife m na-ana gị ego rapụkwana ife a rapụ ife a ị na-ekwu onweghị onye chineke kere eke n'ụwa ya sị na ya amarọ ife wụ ịfụnanya rapụ ife anyị na ihe ị na-achọ ịkọwara m kịta wụ na ọ maka ọnọdụ anyị nọ n'ime ya mana ị ma na ịfụnanya dị nna m onye ọbụla chọrọ ikwere ka o kwenyere onye wụ onye nzuzu Kodiri m n'ụzọ maazị ndị ji ego ọmalịcha